bwanji ana anzanga ine anko dimo ndakubweretsani phunziro la lero limene mutu wake tikuti nowa amanga ngalawa vesi loloweza likuchokera masalimo 143 vesi ya 10 pamene akunena kuti mundiphunzitse chokonda inu popeza inu ndinu mulungu wanga lero tikhala tikuphunzira kuti anthu a mu banja la mulungu akufuna kuchita chifuniro chake makolo anu akakuwuzani kuti muchite chinthu china chake kodi umapanga osafunsa chifukwa chake kodi umapanga chifukwa choti umawakonda nowa anawuzidwa ndi mulungu kuti amange ngalawa yayikulu zikanatheka kuti akane kodi mukudziwa chimene adapanga nowa adali okhulupirirabe mulungu pa nthawi imene anthu okhulupirira kwa mulungu padali povuta kuti uwapeze padali patangodutsa zaka zochepa chilengedwere dziko padali patangodutsa mibado khumi yokha chilengedwere dziko koma anthu adali atadzadza ndi chiwawa kufikira kuti mulungu adaganiza kuti aliyambirenso dzikoli banja limodzi lokha ndiwo lidali lowongoka mtima ndi limene lidatsala pa dziko lapansi kudzera mu banja limeneli mulungu adzapulumutsa anthu ndi zolengedwa zonse zimene adazilenga banja limeneli mudali nowa mkazi wake ana ake atatu ndi akazi awo mulungu adamuwuza nowa za dongosolo lake lofuna kuwononga dzikoli ndi chigumula adamuwuzanso nowa kuti amange ngalawa ngalawa imeneyi imayenera kunyamula nowa banja lake ndi nyama zonse pa nthawi ya chigumula ngalawa imene nowa amafunikira kuti amange sidali ngalawa yawamba idali ngalawa yayikulu kwambiri kutalika kwake tikhoza kuyerekeza ndi bwalo la mpira wa miyendo limodzi ndi theka kukula kwake kupita mmwamba tikhoza kuti imafanana ngati nyumba zinayi zosanjikizana mulungu adamupatsa nowa malangizo oti awatsatire mosamalitsa ndipo nowa adakonzeka bambo ake agogo ake a nowa enoki adali munthu woongoka mtima mulungu adamutenga iye kupita naye kumwamba kuti asafe enoki ankauza banja lake kufunika kukhala wolungama metusela adauza ana ake ndi zidzukulu zake kuphatikizapo nowa ndipo nowa adali ndi ana ake semu hamu ndi yafeti chotero banja limodzi looneka lochepa lowongoka mtima lidatsala pa dziko lapansi ndipo adamuthandiza nowa kumanga ngalawa yayikulu ngalawa yayikulu imeneyi idzapulumutsa anthu onse komanso nyama zosiyanasiyana zimene mulungu adazilenga taganizirani ntchito yapamwamba kwambiri ngati imeneyi nowa ndi ana ake amalume ake komanso agogo ake adali anthu mu ulendo wawo ogwira ntchito limodzi padali kusamvana koma iwo adali ndi chinthu chofunikira kwambiri choti achikwaniritse adali ndi ntchito yayikulu yoti ayimalize amafunikira agwire ntchito limodzi kutsatira dongosolo la mulungu adasiya pambali kusagwirizana kwawo kuti akwanitse ntchito ya mulungu ngalawa ija isadamalizidwe mulungu adamutenga enoki kupita kumwamba ndipo achibale ena a nowa adamwalira nowa ndi banja lake ndi amene adatsala mwina simungauzidwe kuti mumange ngalawa yayikulu simungauzidwe kuti muthandize kupulumutsa dziko ku chigumula china komabe mulungu akufuna anthu ake kuti amugwire ntchito pamodzi ndi kukwaniritsa zolinga zake akhoza kukuwuzani kuti mumugwire ntchito ina imene ikhoza kufunikira gulu kuti mugwire nalo limodzi mukhoza kufunikira mgwirizano ngati umene udalipo kumanga ngalawa kuchita chifuniro cha mulungu idakali mbali imodzi ya dongosolo la mulungu kwa ife kukhala limodzi ndi ena ndi dongosolo la mulungunso kumvetsera komanso kumugwira mulungu ntchito zidali zofunikira kwa nowa ndi banja lake ndipo ndi zofunikiranso kwa ife lero tonse